Tá rudaí cosúil le craiceann, gruaig, iongacha, tá siadsan go léir déanta as próitéin. Aon rud inár gcorp déanta as próitéin, toisc go, mar sin tá sé an-an-tábhachtach gur féidir linn próitéiní a chruthú agus tá sé an-an-tábhachtach go dtógann muid próitéiní isteach inár gcorp. Más féidir liom é seo a bhogadh. Caithfimid a bheith ar an eolas faoi cén dúil atá istigh iontu. So, tá 99% den domhan déanta as carbon, hídrigin agus ocsaigin. An t-aon eisceacht ná tá nítrigin istigh i bpróitéin, ceart go leor,

fuinneamh ceart go leor. So an t-aon eisceacht ná próitíní, toisc go bhfuil nítrigin acu. Now uaireanta bíonn fosfaras, uaireanta bíonn sulfar, uaireanta bíonn iarann, ach an rud a sheasann amach má tá próitín againn ná tá an dúil nítrigin ann. Tá nítrigin an duine atá freagrach as fás agus deisiú. So, i bhur intinn, táimid ag nascadh an concept seo le protein agus fás agus deisiú. B'in an rud a dhéanann proteíní dúinn. Mar a dúramar, protein ná an t-aon chothaitheach atá nitrigín ann, agus nasc, tá protein déanta as, Píosaí beaga bídeacha, tá siad saghas cosúil le bíd ar shlabhra. Tá próitíní déanta as píosaí beaga bídeacha darb ainm aimín aigéid. Aimín aigéid, mé chun AA a chur in aice leis sin. So, roinnt aimín, aimín aigéid nasctha le chéile, cruthaíonn siad rud éigin darb ainm a peptíd.

Right, so struchtúr bunúsach na bpróitín, caithfidh muid tosnú leis na aimín aigéid. So, struchtúr bunúsach na bpróitín, seo an ceann, or is níos áisiúla má ghlanann mé seo amach, seo an ceann tábhachtach go gcaithfidh muid or gur féidir linn é seo a tharraingt amach. So, is chemist mise, so tosaímse i gcónaí leis an carbon. Carbon. As carbon, Tá ceithre leictreon ag carbón, so aon am a bhím-se ag caint faoi leictreon, tá mé ag caint faoi, is féidir leo nasc a chruthú. So má tá ceithre leictreon agat, is féidir leat ceithre nasc a chruthú, ceart go leor? Ocsaigin, is féidir leis dhá nasc a chruthú, toisc go bhfuil dhá leictreon aige, ceart go leor? Bhuel, dhá leictreon seachtrach atá sé ag iarraidh a chruthú. Aon rud eile? Hidrigin. leictreon amháin aige so is féidir leis just nasc amháin a chruthú. Right so carbon ansin, téann gach duine timpeall ar carbon de ghnáth. So tá rud éigin darb ainm a carboxyl againn. So carbon

is cuma cén slí. is cuma. So, féach air anseo. is cuma cén slí a scríobhtar é. Um, so, is, mar chemist, bheadh mise ag déanamh é mar sin, but just, ionas go bhfuil sé éasca dúinn, scríobh mé mar sin é. So, an rud seo,

Anois, tá haon, dó, trí leictreon fágtha, nó smaoinigh air mar áiteanna páirceála. Now, caithfidh go bhfuil an famous nítrigin anseo, áit éigin, so téann seisean anseo. Nasc, nasc, nítrigin, tá seisean sásta nuair atá trí nasc aige, so haon, dó, trí.

This guy is an-tábhachtach, gan nítrigin ní protein é, so eisean a rialaíonn gur protein é, so glaoimid an amine group ar seo. So smaoinigh ar sin. B'in an rud a cruthaíonn protein, so we give him the amine ainm, ceart go leor? Amine grúpa. Now, Dhá nasc fágtha, an ceann seo cuirimid R ansin. Now R seasann sé do athróg. Is féidir le aon rud a bheith nasctha thíos anseo, ceart go leor. So má tá Lysine againn, beidh grúpa difriúil ansin, má tá Glycine againn, beidh grúpa difriúil anseo, má tá Tryptophan againn, beidh rud éigin difriúil thíos anseo. Agus an ceann atá fágtha ná an hídrigin. So molaim daoibhse, em, cailíní agus buachaillí ach b'fhearra, é a chur de ghlan mheabhair an treo seo, clockwise, ceart go leor? Now, ní chaithfidh an carbocsail bheith ar an taobh seo, agus ní chaithfidh an amine grúpa bheith ar an taobh seo, agus ní chaithfidh an hídrigin a bheith anseo agus an athróg a bheith anseo, ach tá mise ag rá libhse é a chur de ghlan mheabhair sa struchtúr seo.

sin liomsa. Ó, is aimín aigéid é. Cén fáth? Tá aimínghrúpa, tá carbocsail ansin, tá carbón sa lár, agus de bharr go bhfuil hidrigin anseo, deireann sé sin liom cén saghas aimín aigéid é. So sa cás seo, this is glycine. súil agam go bhfuil sé sin in bhur nótaí agus tá sé, oops, glycine. Dá mba rud é go mbeadh grúpa eile againn thíos anseo, bheadh ainm difriúil air. So tá 22 aimín aigéad, so smaoinigh, tá an-chuid seichimh difriúla a d'fhéadfadh a bheith ansin. B'in an struchtúr den aimín aigéad, molaim daoibh é a chur de ghlanmheabhair an treo leis an chlog sin.

toisc nach féidir linn iad a dhéanamh. That's an t-aon rud. It's not go bhfuil siad níos tábhachtaí, it's not go bhfuil siad níos fearr, riachtanach, ciallaíonn sé sin ní féidir linn iad a dhéanamh inár gcorp, dá bharr, caithfimid iad a thógaint isteach. Riachtanach, so we've got cinn riachtanach and we'd have to have cinn neamh. riachtanach. Riachtanach, an t-aon rud a chiallaíonn sé ná ní féidir linn, ní féidir linn iad a chruthú inár gcorp. So seo an rud is suimiúla faoi protein. Dá mba rud é gur ithimid steak do mo dhinnéar. Is féidir liomsa an próitéin sin a thógaint isteach, na aimín-aigéid sin a thógaint isteach, iad a bhriseadh óna chéile agus rud éigin cosúil le gruaig nó iongacha nó craiceann a chruthú as na aimín-aigéid sin a tháinig ón bhó. So just smaoinigh ar sin ar feadh nóiméid. That's mind-blowing, ceart go leor. So, cinn riachtanach. Ciallaíonn sé sin, ní féidir liomsa iad a dhéanamh i mo chorp, caithfidh mé iad a thógaint isteach ó mo dhinnéar, ceart go leor. Na cinn eile, neamhriachtanach. Má tá na building blocks agamsa, má tá nítrigin agus cúpla hidrigin agus cúpla carbon floating timpeall, is féidir liom na cinn sin a chruthú, ceart go leor. So. Níl siad chomh tábhachtach sin ó thaobh oh my god caithfimid iad sin a chruthú anois, is féidir liom iad a chruthú, it's go breá. These guys, na cinn riachtanach, tá níos mó baol ann nach mbeadh mé in ann iad a fháil agus ní bheadh mé in ann iad a fháil muna n-ithim iad. So tá ocht gcinn riachtanach, ceart go leor? Now tá deich cinn riachtanach do pháistí. I don't know cén fáth nach ndeireann sé ansin é. Oh yeah, look, 8 agus 10. Um, so 8, 8 cinn riachtanach do daoine fásta, 10 cinn riachtanach do páistí, histidín, arginín do páistí chomh maith. Neamhriachtanach ní or ní gcaithfimid a bheith róbhuartha fúthu, is féidir linn iad a chruthú inár corp. Mar a dúirt mé, tá 22 uh, aimín aigéid, 10 cinn riachtanach do páiste, 8 cinn riachtanach do daoine fásta.

So b'in na 8 cinn atá riachtanach do daoine fásta. Tá 2 cinn eile riachtanach do páistí. So smaoinigh ar sin. Cad é an rud a dhéanann próitéin? Tá siad tábhachtach do fás agus deisiú. Cad atá ag tarlú le páistí? Bíonn siad i mbun fáis, ceart go leor? So cén fáth a bhfuil 2 ceann tábhachtach riachtanach do pháistí toisc go mbíonn siad i mbun fáis so cuir de ghlanmheabhair an ocht cinn atá riachtanach do daoine fásta agus an dhá cheann atá riachtanach do pháistí right so peptide bonds or links nascanna peiptídeach so cabhraíonn sé seo liomsa i gcónaí agus mé á tharraingt amach so smaoinigh ar seo

So caithfidh go bhfuil nasc idir na rudaí seo, na aimín-aigéid seo. Ní féidir leo just, you know, a bheith clinging dá chéile gan aon rud eile. So cé go ndéanann mise little beads ag seasamh do na aimín-aigéid, cé go ndeir, scríobh mise é seo agus é seo, cad tá really ag tarlú ansin? Bhuel, samhlaigh do aimín-aigéad, carbón le carbón eile, an cuimhin libh? There's our carboxyl. Cad a théann anseo? Amine grúpa? Cad a théann anseo? Agus cad a théann anseo? Right, that's cad tá ag tarlú anseo. Cad tá anseo againn? An rud céanna. Mar tógann sé tamall iad seo tharraingt amach. So smaoinigh. B'in cad tá ag tarlú. So caithfidh go bhfuil slí againn an taobh seo den mhóilín a nascadh leis an taobh seo den mhóilín eile, right? They're not just sandwiched isteach le chéile, caithfidh siad a bheith nasctha le chéile. Now, an cuimhin libh bhíomar ag caint faoi, tá ceithre leictreon ag carbón, so caithfidh sé ceithre nasc cruthú. He has ceithre nasc. An cuimhin libh bhíomar ag caint faoi nítrigin, Tá trí leictreon aige, so tá sé ag iarraidh trí nasc a chruthú. Tá trí nasc aige. Níl siadsan ag iarraidh nascadh le chéile. Tá siad sásta. So caithfimid rudaí a bhaint chun spás a chruthú. Ceart go leor caithfimid rudaí a bhaint chun spás a chruthú. Agus de ghnáth an rud a bhaineann muid ná an OH, actually cén fáth nach ndéanann mé é seo i glas, or i gorm.

comhdhlúthú air seo, cosúil le sa chéad bhliain, comhdhlúthán or comhdhlúthú nuair a bhíonn tú ag anáil ar fuinneog agus cruthaítear uisce, we call it imoibriú comhdhlúthú because faightear uisce ar an taobh amach, you literally create uisce, ceart go leor? Now. Táimid tar éis an rud seo a bhaint, cé fuair kicked amach? OH, gone, hidrigin, gone, ceachtar? Parking space folamh, ceachtar? Cad a tharlaíonns, cé go mbeidh chun iad seo a bhaint, literally just.

brón orm, an nasc peiptíde. So, má chuireann sibh bhur aimín aigéid de ghlanmheabhair sa chaoi sin leis an chlog corcra, tá sé an an éasca ceann a nasc le ceann eile. So, caithfidh an bosca carbocsail nascadh leis an grúpa aimín.

Uaireanta úsáidtear an analogy seo cosúil leis an aibítir, go bhfuil 26 litreacha i seichimh difriúla, is féidir linn an 22, there's 22 aimín aigéid, I don't know cén fáth a ndeireann an slide sin a rá go bhfuil 20, is féidir linn na 22 aimín aigéid sin a chur i seichimh difriúla, so seicheamh is a pattern or a sequence, so má tá seichimh difriúla agam is féidir liom rudaí cosúil le myosin a chruthú.

I know, sa slide seo deireann sé the water molecule is taken away and then you're like well why are we calling it an imoibriú comhdhlúthú? Smaoinigh air, táimid ag baint uisce ó na aimín aigéid ag cruthú uisce ar an taobh amuigh, so feiceann tú braoinín beag uisce, so we call it a condensation reaction, ceapfar. A mhalairt, má tá mé ag iarraidh iad a bhriseadh, rachaimid tríd, do you remember playing happy families, tá mé chun an nasc sin a bhriseadh, Cad a gcaithfimid cur ar ais má tá sé briste? Níl carbon sásta, ní fanfadh sé mar sin. Níl nítrigin sásta, ní fanfadh sé mar sin. So caithfidh muid an OH a chur ar ais agus an H a chur ar ais. Táimid tar éis an uisce a bhriseadh, feictear? An uisce a bhriseadh. Glaofaidh muid

peptide bonds or links, I think tá muid tar éis é sin a phlé, agus is féidir linn a dipeptide bond a ghlao ar sin because di ón Laidin ciallaíonn sé dhá ceann and peptide is dhá peptide a nascadh le chéile. An méid sin ama just mise ag glanadh rudaí amach. Um, so cinnte go bhfuil muid in ann é sin a tharraingt amach do scrúdaitheoir, ar Right. Protein structure. B'in an cheist a thagann suas go minic lads. So tá trí phíosa den cheist seo i gcónaí. Primary i mBéarla or i nGaeilge. Príomhúla. We've got an dara ceann which is tánaisteacha agus an tríú ceann ná treasacha. So aon am a thagann ceist aníos a rá, déan cur síos ar struchtúir phríomhúla tánaisteacha agus treasacha próitéin, tá muid just chun é seo a a ghlao amach. Now an ceann príomhúla is an ceann a bhíomar a phlé, Má tá mise ag iarraidh protein a mhíniú do páiste sa bhunscoil, déarfainn mise, Cad is protein ann? Is éard is protein ann ná slabhra mór d'aimínaigéid. That's it. That's an struchtúr príomhúil. That's the primary structure. Níl mé chun níos mó details a thabhairt do pháiste, the order and the number of the amino acids, for example. So, ag brath ar an méid agus ord, d'fhéadfaimis protein difriúil a chruthú, an cuimhin libh protein cosúil le myosin. Myosin is an matán, so nuair a bhí mise déanamh mo staidéar san ollscoil, bhí mise déanamh staidéar ar an myosin capall, that's a cineál protein, is a cineál protein because tá méid áirithe agus ord faoi leith aige, ord faoi leith, a specific. Dá mba rud é go mbeadh albumin againn, nó haemoglobin, nó ní féidir liom smaoineamh ar aon protein eile, ahem, bheadh ord agus méid faoi leith acu, ceapair? So b'in an struchtúr príomhúil. Molaim daoibh léaráid mar seo a tharraingt amach don scrúdaitheoir. Smaoinigh ar an scrúdaitheoir cosúil le amadán leads, mínigh gach rud dóibh. So, b'in an struchtúr príomhúil. Struchtúir tánaisteacha, cosúil le príomhoide tánaisteacha, the secondary ceann. Caithfidh mé níos mó doimhne a chur leis. So, smaoinigh go raibh mé ag caint le pháiste sa dara bhliain, ceapair? Ní féidir liom just a rá, oh, cad is protein ann? Is slabhra mór d'aimínaigéid. Bhuel, is slabhra mór d'aimínaigéid é. ach smaoinigh air ó thaobh like innealtóireacht, féachann sé sin kind of flimsy. Tá mé ag iarraidh go mbeadh nascanna láidre idir slabhra agus é fhéin, nó uaireanta d'fhéadfadh dhá shlabhra a bheith agam, brón orm, tá mé róleisciúil. D'fhéadfadh dhá shlabhra neamhspleách agam agus d'fhéadfainn nasc a chruthú eatarthu chomh maith, chun neart agus láidreacht a thabhairt dóibh, feictear. So, an struchtúr tánaisteacha ná nascanna idir an slabhra agus é fhéin, nó idir dhá shlabhra difriúla, and they're called disulfides and hydrogens. So tá dhá chineál cinn. An chéad cheann ná an disulfur. And it's called disulfur oddly enough because it's nuair atá sulfar amháin ag síneadh amach ag cruthú nasc le sulfar eile ar an taobh eile. So a disulfur bond. De ghnáth tarlaíonn sé seo laistigh de slabhra amháin. Ceaptar? Laistigh de slabhra amháin. Smaoinigh ar sin cosúil le dréimire. Tugann sé láidreacht don slabhra seo. An dara ceann is ea nasc hidrigine, ceart go leor. Now nasc hidrigine is ceann de na rudaí sin agus tugadh ainm seafóideach dó. Nasc hidrigine, tarlaíonn sé nuair atá hidrigin ag nascadh le ocsaigin, nítrigine nó fluairín, ceart go leor. Now sa chás seo tá siad ag caint faoi nuair atá hidrigin ar slabhra amháin agus ocsaigin ar slabhra eile. Nuair atá ocsaigin ar slabhra amháin agus hidrigin ar shlabhra eile, nuair atá hidrigin ar shlabhra amháin agus ocsaigin ar shlabhra eile, cruthaítear nasc eatarthu. B'in an nasc is láidre, or ceann de na cinn is láidre sa cheimic, seachas ianach agus comhfhiúsach. B'in an nasc atá inár dna, mar shampla, so is ceann an-tábhachtach é. So, príomhúla, slabhra móra d'aimíonaigéid, ag cruthú próitéin, grand. Má táimid ag iarraidh níos mó doimhne, or ag dul níos doimhne,

Ceann deireanach, treasach. So caithfidh mé unfortunately iad seo a ghlanadh amach. Treasach tertiary. So b'in an ceann is casta. Beagnach ansin lads. Ceann treasach an ceann is casta. So an cuimhin libh dúirt mise ag an tús ehm s, got a protein, protein againn nuair a filleann sé ar a chéile.

a mbíonn go mór i mbéal an phobail ná glútan. Glútan, tá sé it's stretchy, it's tough, it's deacair é a bhriseadh síos. That's cén fáth bíonn fadhbanna ag daoine glútan a dhíleá, toisc gur protein fibrach é, it's fibrous, it's deacair é a bhriseadh, deacair é a dhíleá. Foinsí próitéin, ní chaithfidh mé mórán a rá faoi sin, so cinn ainmhí agus cinn plandaí, so cáis, sicín, an-chuid feoil. Smaoinigh, ár matán déanta as próitéin, so obviously tá matán ainmhí déanta as próitéin. Or uibheacha chomh maith, bainne agus éisc, rudaí cosúil le. Smaoinigh air ó thaobh daoine nach itheann aon feoil, soybeans, beans, pónairí, lentils, rudaí mar sin, an an tábhachtach ó thaobh próitéine de. Anois, rangú. Seo áit ina gcailleann mé roinnt daoine chomh maith. Rangú, cuirtear sibhse i rang. Tá trí chineál rangú againn. Simplí, conjugated, which is comhchuingeach, comhchuingeach, agus derived, ó, ní féidir liom smaoineamh ar cad is derived i nGaeilge. Tá brón orm. Cuirfidh mé isteach sa little description box nuair a smaoiním air. Simplí, comhchuingeach agus derived, ceart go leor? So simplí, not caoin, just simplí. Tagann siad ó ainmhí de ghnáth.

an concept seo go filleann protein so má chuirimis an-chuid teas orthu filleann siad agus ní féidir leo filleadh níos mó nó cailleann siad a chruth so cruth do proteins an-an-tábhachtach má chuirimis an-chuid teas orthu déantar dínádúrú orthu.

agus cothaithe. So struchtúrach, smaoinigh ar struchtúr cosúil le building blocks, ag tógaint tithe. Fiseolacht, smaoinigh ar sin like isteach i do corp, not ag tógáil an corp but isteach i do corp. So this is struchtúrach, ag déanamh an corp. Fiseolaíocht isteach sa chorp, so annoying. agus nutritive, oh my god! an chaoi cad é a thugann siad dúinn ó thaobh cothaithe de. So struchtúrach, fás agus deisiú, there it is again guys, fás agus deisiú. Le linn an blitz agus an Dara Cogadh Domhan, nuair nach raibh neart protein ag na páistí, níor fhás siad a thuilleadh, agus dá mba rud é go mbeadh gortú acu, thóg sé níos mó ama an gortú a dheisiú. So fás agus deisiú.

Munar féidir linn hormones a chruthú, we could have stunted growth chomh maith. Nutritive proteins, tugann siad aimín aigéid atá riachtanach dúinn agus is féidir linn protein a úsáid do fuinneamh, it would be an rud dheireanach a bheadh á úsáid againn. Dá mba rud é gur chuala sibh riamh faoi the Atkins diet, the Atkins diet is níl cead agat aon carbs nó saill a ithe, so caithfidh tú do protein a dhó, it's not good. Deamination is ag briseadh cuimhnigh an grúpa aimín seo, so má táimid tar éis a protein a ithe, táimid ag iarraidh fáil réidh leis an protein nó é a eisfhearadh, caithfimid an aimín aigéad or grúpa seo a bhaint, cause this guy d'fhéadfadh sé ammonia a cruthú.

Cruthaíonn sé rud éigin darb ainm ammonia agus is féidir linn é a eisfhearadh. An méid eile is féidir linn é sin a úsáid, cos gan an nítrigin, má chuireann sibh bhur lámh thar an nítrigin, we've got carbons, hydrogens and oxygens, looks very like a carb nó a saill, so is féidir linn é sin a úsáid do fuinneamh. Biological values, so.

So, cinn a bheadh mise ag caint faoi ná fuit, er, what is it, ubh agus bainne an ceann is mó, feoil chomh maith, rice, wheat and maize. Supplementary values, so this is nuair atáimid ag iarraidh protein áirithe a chur le protein eile

páistí agus déagóirí beagáinín níos mó ná a a actual meáchan, daoine fásta pregnant or lactating an-, an-tábhachtach go bhfuil níos mó acu. So díleá. So tosaíonn díleá i gcónaí sa bhéal, béal, we've got cad é sin? goile, stéig. beag and then we've got stéig mór right so tarlaíonn sé sa bhéal le díleá fisiceach briste síos téann sé síos go dtí an goile faigheann sé kind of measctha le chéile agus úsáidtear sú gastracha so gastric juices

roinnt an díleá dheireanach tarlú ansin. Úsáidimid peptidase chun peptones a bhriseadh go dtí aimín aigéid, cos. an cás ná tá muid ag iarraidh go mbeadh gach rud briste síos go dtí aimín aigéid sa stéig bheag agus tá muid ag iarraidh go mbeadh carbs briste go dtí glúcós ag an pointe seo agus tá muid ag iarraidh go mbeadh saill briste síos go dtí triglyceride ag an pointe seo. So smaoinigh, díleá, tarlaíonn sé chomh faide leis an stéig bheag and no further. Tar éis an stéig bheag it is ró-dhéanach díleá a dhéanamh. Absorption and assimilation, so téann sé isteach ón stéig bheag isteach go dtí an córas fola, ó na villi, tá siad ceangailte leis an féith iompair, an t-ae, agus anseo téann siad chun fás agus deisiú a dhéanamh nó má tá an-chuid protein ite agat, déanaimid dí-aminú air. So is féidir libh baint triail as na ceisteanna sin agus tá súil agam go gcabhraíonn sé sin libh agus muna gcabhraíonn, b'fhéidir seol ríomhpost chugam.